Igbo ekene m unu Igbo ekene m unu nna mehn unu ya-asị na this guy abịakwa ọzọ nna ọ bụrụ ma ọ bịakwa ọzọ na m ọjọọ osisi esi m training wee nata anyị ji ebu anyị ji ekpụ iron Taa ụwa here, anyị ji ebu iron na weather ma mma you know anwụ na-acha you know mmadụ sị ka mm, ka o jee mee something ị mara o nwe ndị anwụ ya na-acha ha pụtacha iro nna ee na wa nwezie ndị anwụ ya-abụ ọ na-acha ha baa n'ime you know depending nke onye chọ mụwa ada like anwụ nwekwuru onye ojii m fụụ like anwụ sef o nwerọ onye ojii m fụụ like anwụ na ọ gafekwala anwụ ụtụtụ na anwụ mgbede na anwụ efifie mana ị na-akụ nna mehn mụ amarọ mezi na ndị ọcha na-aṅa anwụ n'ebe a na-apụ ala maka ndị ikwu na ihe nna amụrụ ịnọ na anyị na ebe a okwu a okwu ndị okwu ndị okwu ndị nọ dị ya ọ bụla okwu anyị dị okwu karịa anyị nna amị bifo anyị bido ịmara nna laik iyo biko Ịyọ biko in advance maka ndị nwu ndị mgbu ka a yọkwa unu biko n'iwe ewekwana unu na video ọbụla anyị na-eme anyị na-ebugoro ụzọ yọọ biko mụwa na-like use ndị Igbo wee na-ekwu ihe na-ekwu because of gịnị na mụwa bụ onye Igbo m kwuo mma ekwuo m ya n'isi m m kwuo njọ ekwuo m ya n'isi m ma m na-efe ilu m Pow, right here. na uh, joke apart joke apart ekwuchalụkwa adịchalụkwa obere niile ekwukwa something dị serious you know I'm here for business na ya bịara ihe ịchọ mma ekwubugo m ya before ya bịara ihe ịchọ mma onye ndị na-achọ mma chọba mma i nwe ego i nwe ego onwe gị o nwere onye ị na-enye nri so onye si na ọ na-aba flight eje shopping n'ebe nwa nna ya baba okwu ego bụ ọrụ n'akpa ya but ọ bara n'akpa gị ya ekwube maka ya like the guy na my last video m nata mgbe m nata ba anyị dash 5000 naira then nna mehn this guy buru m na-akpagharịzi nna na this guy egbugo tọtọ nna ya onto my account manager na nna ime igwe mana ọ last card m ka m nye gị isi na m egbu na tọtọ nna anyị ndị igbo bikonu ndị igbo ndị igbo ndị igbo ndị igbo bikonu bikonu bikonu ọ ihe anụwa bụ n'obodo adịrọ mma nna gị ada eme show ama m etu esi eme show etu ife ị na-afụ ka ị ya na-afụ ejiji njide phone a m ji ejirọ m phone a m ejirọ nna bikonu ka anyị kwụsịnụ show anụwa anyị na-eme ekwubugo m ihe a before na sị that na akwụsị akwụsị chelụ m ga-abịa na that topic na my next video ka m kwuo ife m ji maka ya wee bịa here because na m kwuo the thing na ọbụla ife bute m here you know mana ka ihe na-ekwuri sef ka m drop oru m the statement nna akwụsị

ịchọọ imezikwa um, ịkpọ ụwa niile kpọ mana sị ba mkpo nke ịkpọ ụwa niile so ka imegodo ịnụ nwaanyị oke isi ime ụwa niile mezie nke a bụzi ejeziri na akpa gị ọbụzi ịnụ nwaanyị mana sị ma ịnụ nwaanyị nna iburu ịkpọrọ ndị bụ ụnụ ọ na-eje dị ọbụrụ ọwa nka n'opi ka ekwe dị na nọdịdị ya n'ụlọ onwe ịnụ nwaanyị onye ọ na-anasa nka nke abịazi akpọta um, ee, onye a onye a, onye a, onye a, onye a nna onye gụchaa ndị egwu bịa ebe ahụ unu sị na ọ na kpịa ka ọ ga-atọzi chọchekwa dị agbụgbakwa ị ga-emebekwa show so all those shows a na-eme bụkwa n'obodo adịrọ mma a na-ekwu kidnappers kidnappers kidnappers kidnappers You people are the one creating the kidnappers. So ọ ununwa na-azụ the kidnappers. So omume unu na-eme kidnappers ji eme kidnapping. Because ọ na m anọrọ na be anyị mụ ejiri ọcha aka anyị mma iso mee kidnapping mma iburu iyi life mma iburu iyi mburu iyi ya mma eburu iyi what are you talking na onye digiri blame na ndị na-eme kidnapping ma ndị na ọ ife ụwa ọ ife obodo nyere fa ka fa na-eme na nkezi kwuo okwu a ka ọ kwụrụ ọtọ asị emezina na asị agbazina okwu okirikiri ya okwu kwụ ọtọ ọbụkwa nkwu ọbụkwa eme ụra asị na ọ mụ kwu ọbụkwa m kwuru ya o eti na-ekwu ihukwa there before anyị bịa maka lachagodo eyes himself ife a na-eme otu square note eti na-ekwu ihukwa there before anyị bịa so ichekwa ihe sị asịkwara na ọ mụ sị achọkwara dị okwu mmasị na ọ mụ sị the thing nọkwa there the thing nọ there ehe so ọ jekwana ije sisi na ọ mụ sị because anyị abụọkwa influencer ekwubugo m ya na na-ekwu na my my videos anyị abụọkwa eh, ka ya na-akpọ fa activist or blogger or eh, blogger ka a na-akpọ blogger na ka ya ka dị afakasị eh, youtuber nna ya na-akwa eme ihe YouTube achọkwa m like gị taa ya like ata fe nna agwa gị ihe na-eme na my video m mesie ya nna biko etu ichi ikpuchi anya wee na-enene the video ife m chọrọ ka ị na-anụ na bụ my voice abịarọ m ihe nchọ nje ofu ebe nwa asị nọ ife nwa na-eme ya na-egidi nna ọ bụrọ ya ọ bụrọ ofu show ahụ ka m bịakwa ime eh? na-eme the more you look the less you see i kirichaa vidio sị nna this guy this guy nna anyị abịarọ ime ihe this guy ihe anyị bịara ime bụ ihe ikwu okwu kwụ ọtọ biko Onye akpọzina ndị kidnappers na ndị eh, unknown gunmen or whatever. sị chenjigodu anyị kpọ- isi ekwubego na gọọmenti ihe anyị na-ekwuru okwu a bụgodu na famili okwu anyị si na famili anyị apụta ma ma akpọọ ya ụmụnna esi na ụmụnna apụta ụmụ ya vileji esi na ụmụ ya vileji apụta lokal gọọmenti esi lokal gọọmenti wee na-ekwuzi okwu nne maka ebe federal nọ federal nọ eteka na unu na-akpụrụ federal federal n'ọnụ gọọmenti dị na ya famili na-arụ ya mba na wahie mechara ice hmm. na weda dị weda dị mma anwụ na-acha na ọsọsọ ịkpụsa m ice o nwere ebe nwa na bifo emechaa vidiyo nwa na ice nwa ya meltesha unu ya-asị na ọ sọ nri ka this guy na-eri hmm. ọ bụrọ nri ọ ka o si eme mụwa Nyere ọ na-eme nke m ọ na-eme m na nne eri nwe n'iwu Mhm. anyị abụrọ entatena ọ bụ na m bụ entatena asị ka m gbabara unu egwu ma ka m gụbara unu egwu so ka ịma na-emezi wee na-ekwu the vidio the vidio a na-eme eme ọ maka maka ndị chọọ vidio ife ọ bụ na fa chọrọ vidio ife m chọrọ ka ị na-anụ n'ọnụ ife ihe m chọrọ ka ị na-anụ bụ ihe m na-ekwu ekwubugo ya bifo ichi mechie anya ya na chenji etu esi akwa ozu mhm. echenji etu esi akwa ozu echenji etu esi akwa ozu na be anyị nke bụ na mmadụ nwụọ akwaa ya 3 days na awa nakwazi jizọs kraịst onye ahụ onye unu na-efe God ahụ ofu ahụ anyị na-efe etu ọbụla akpọ afa akpọbazara ya dịka o nwere o nwere afa karịsị o nwere ma nickname ma guy name ma street name ma provided na ọ ofu God ahụ anyị ncha na-efe ụta afa ọ sọziri ya na-aza onye bazara nke ya nna akwara ya 3 days nọdụ nwayọ onye nwụọ mepesi nnọọ mụ gị nke ụlọ bell ka m na-akụ bell m na-akụ bụ ife hmm, ife dị m ka njọ so na ọ dị ka egwu ị na-agụ egwu niile ị na-anụ ị na-agba ị na-ajọrọ egwu a niile wee ihe maka a na-agwa gị ọ bụla epụtasi m na onye ọkwa sịkwara na ọmụkwụ biko ike adịrọ m mọzụ ya na-afụchakwa ọkwa ọgwụ anabolik ike adịrọ m nna agwụkwa origin